an balima TM1 foroba kuma lajɛbagaw an ka foli ni tanuni bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen aw minnu bɛ yen na aw kɛn bɛ ka a suwa an na nin waati in na yɔrɔjan yɔrɔ surun jamana mali kɔnɔ yan ani mali kɔkan Eh, faaba kɔnɔ yan bamakɔ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a jira u la k'a fɔ aw ka jɛmukan mandi ntɛnɛn o ntɛnɛn min kɛnɛ bɛ sigi aw ye eh, su rɔ nɛgɛ kaɲa mugan ni kelen mana tɛmɛ ni sanga bi saba ye ni segin bɛ k'a kan tarata eh, nɛgɛ kaɲa tan ni wolonwula mana tɛmɛ ni sanga bi saba ye bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ yan ni nɔ ka foli di bɛɛ lajɛlen ma ayiwa a ye ne bolo bila ne bɛ n ka kulusi jala siri o b'a sɔrɔ i bɛ i niw bolo dɔ min dɔ foron bɛɛ lajɛlen kun ye a ka se i nugu la dakɔnɔfɛn n'o y'a yɛrɛ sɔrɔ ŋɔnɔ wo fɛ o taara o ta fan fɛ bi an ka foli bɛ ka taa ayiwa lamɛnbaaw ye mali kɔnɔ ani mali kɔkan ka na se bama ɲare ma n'o ye faaba ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli la ka foli bila ka taa suya kɔlɔjurutigiw la nin waati in na dantɛ foli la ɛɛ k'u bɛɛ lajɛlen ni ce k'a daminɛ ayiwa tele sanfɛla ni a dugumana ka bɛɛ lajɛlen fo k'an ka maakɔrɔ yɛrɛ fo a bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan nin waati na ko maakɔrɔ bɛn bɛ warasu ɲɛfɛ ɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an kɛn bɛ ka ayiwa an ka kunnafonidila denmisɛn jolen maa fila wele ka na ayiwa olu ka na masala jamana taabolo kan ɔ bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'a fɔ hali n'i tɛ misiw minyɔrɔ la filen de ye dɛ ka d'a kan u b'u da biri ji de la k'a min ɔ o la sa an y'a ye k'a fɔ min ye bankiw ye ayiwa olu kɔni kɛ mɛ ka baara bila nin waati in na ayiwa ɲari o kɔni kɛ mɛ bɔ n sen kan bɔ n kun kan ayiwa a gɛlɛya mɛ dɛ ɔ o tuma min ye baro ye o n'a ɲɔgɔnna caman an da bɛna don a la ɛɛ min ye abubakari yalikoye ale bɛ an numan yanfan fɛ abubakari yalikoye ni ɲantuma kɔni baasi t'i la baasi foyi tɛ n na ayiwa TM1 filɛbagaw ka foli d'u ma D'accord.
N ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye eh, nin ye n siɲɛ fɔlɔ ye ka se yan eh, vraiment n nisɔndiyara kosɛbɛ parce que n ye dispositif min yan nɔ en terme de matériel eh, ani mɔgɔ minnu fana bɛ baara kɛ yan mɔgɔ damadamanin b'u la n bɛ minnu dɔn non seulement n bɛ télé lajɛ depuis a daminɛ wagati mais n selen yan nɔ vraiment j'ai compris que avenir b'a la k'aw bɛɛ lajɛlen fo e yɛrɛ précisément eh, i ye n kɔrɔkɛ ɲuman ye eh, conseil caman i b'a di au-delà de ça aussi k'an wele ka na i ka plateau kan bi walasa n ka se ka hakilina di jamana yɛrɛ tagabolo kan o diyara n ye kosɛbɛ mais au-delà aussi mɔgɔ o mɔgɔ b'aw suit eh, que ça soit à travers euh, canal ouais, Malivision. voilà effectivement et puis aussi sur les réseaux sociaux parce que n b'a dɔn fana page b'aw bolo ka bɛɛ la ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma merci bien yaliko i ka foli diyara an ye an b'i yɛrɛ fo i yɛrɛ bɛ ne conseiller ko caman fɛnɛ na n b'i fo k'i waleɲuman dɔn n'o bɔra yen an bɛna dankɔrɔba in fɛnɛ fan fɛ ale tɛ mɔgɔ ye min dugula nin jamu in kɛnɛ kan bayintaw foli jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin eh, tm1 filɛbagaw ma foroba kuma ji n b'i- n b'i fo eh, parce que n ye n bɛ te- n bɛ to ka rappeler kuma bɛɛ émission débat organiseli ma nɔgɔn n b'i fo o jija la an'o timinandiya la mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin wagatinin na n b'a bɛɛ lajɛlen fo eh, technique mɔgɔw n b'olu fo n'olu ma sɔn an kumakan bɛ dan yan o mana bɔ yen teleso in a mɔgɔ fɔlɔ fo mɔgɔ laban n bɛ bɛɛ lajɛlen fo foli laban n b'o di d'habitude i bɛ ni n kɔrɔkɛw de sigi yan mais bi je suis l'homme le plus heureux ni n ka jɔnkɛ bɛ plateau kelen kan n bɛ n ka jɔnkɛ fo n'o ye eh, bubakari yaliko ye a ye ne yɛrɛ tɔgɔ singa n ye n tɔgɔ singa a ma de donc n b'a fo kosɛbɛ eh, parce que a ma nɔgɔ kuma bɛɛ ka na k'i hakilina di jamana ko kan o bɛɛ ye jamana kanu dɔ de ye bɛɛ ni i ka baara don eh, bamananw b'a fɔ ko mori bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don misiri kɔnɔ ayiwa an jɔyɔrɔ hali dɔw b'a fɔ ko kuma dɔrɔn don kuma bɛ belebele ɲa o b'a fɔ cogo min na kuma de manden jɔ wa kuma de manden ci mali a bɛ jɔ a bɛ jɔ kuma de la a bɛ daminɛ kuma de la ka sɔrɔ ka taa laban wale la nin ye tiɲɛ a bɛ daminɛ kuma de la ka taa laban wale la ɛɛ bakarijan ale ko ten ko cɛw bɛ si ka tulonkɛ kɛ ani bilisi kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko nka ko dugu mana jɛ k'o tɛ ɲɔgɔn fa bali ko boli fana ye cɛya dɔ ye dɛ ɔ ne tɛ boli o tɛ cɛya dɔ ye dɛ kuma dɔ ko cɛ ka kan ka boli baro kunfɔlɔ an b'a di maa min ma o ye abubakari yaliko ye abubakari ni maa min ye ɲininka bankiw ka gɛrɛfu min bɛ sen na n'o ye baarabila ɲɛri ye e ka hakilina ye jumɛn y'a la
d'accord kɔrɔfiye i ni ce ɲininkali la eh, bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jamana yɛrɛ fonctionnement gulonnen bɛ eh, sigisen dɔw kan eh, ni n ko sigisenw eh, tubabuw b'a fɔ u ma ko poutre bɛ yiri kuloma bamanankan na mm -hmm. eh, a yiri kuloma dɔ ye au moins a bankiw yɛrɛ fana ka yɔrɔ ni n ko bankiw ka yɔrɔ parce que bɛɛ ka nafolo bɛ sɔrɔ o yɔrɔ de la mɔgɔw b'u ka nafolo mara o yɔrɔ la que ça soit les opérateurs économiques les fonctionnaires etc etc même l'état bon n'a fɔra ko euh, olu y'a décider ka baarabila kɛ tile dama damani a conséquence kɔni a kɔlɔlɔ a tɛ se ka fɔ ka ban bon an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ wagati dama damani bɔ gɛlɛyaw bɛ yen u y'u ka revendication caman kɛ par rapport à leur situation laɲiniw laɲiniw kɛ bon eh, an tun fɛ k'a fɔ ko kow nɔgɔyara parce que laban min yɛrɛ kɛra n'a gɛlɛyara kosɛbɛ mɔgɔw bolo bɛɛ b'a dɔn o kɛra untm ka grève kɔnɔna la eh, aujourd'hui nous pensions que an kun hakili la k'a fɔ solution sɔrɔla kow bɛɛ la du moment où eh, UNTM ni gouvernement sigira ka kuma Choguel nalen an tun fɛ k'u ye ɲɔgɔn faamu k'a fɔ nin ye a ko bannen ye bon o UNTM kelen na fana a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ il est au conseil économique et social aujourd'hui ce qui o min b'a jira k'a fɔ en principe ani jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kalama ko caman na bon Eh, ni an y'a ye k'a fɔ k'o kɔfɛ o bɛɛ kɔfɛ fana u tun delila ka rappel kɛ k'a jira k'a fɔ u ni état bɛnna fɛn minnu kan état k'i hakili to a la a bɛ tan u ye points dɔw cité mais an balila k'a ye k'a fɔ o bɛɛ kɔfɛ eh, bankiw y'a décidé ka u ka syndicat hali n'a kɛra k'a fɔ furugufurugu b'a kɔnɔ parce que on a vu des choses sur les réseaux sociaux dɔw sɔnna dɔw ma sɔn mais o kɔni taara mais mɔgɔ minnu taara fanba min fana taara hali n'a kɛra k'a fɔ a bɛɛ m'a kɛ yɔrɔnin kelen na fanba min taara a sentira mɔgɔw ka fɛn kan pour la simple raison que a bɛnna ni kalosa fana de ye kalosa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko eh, duguba kɔnɔ segin a kan dɛ nka a bɛnna ni kalosa ye mm. bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mm. kalosa eh, an ka duguba kɔnɔ eh, o bɛ bɛn ni saraw kɛ wagati ye sara fana mɔgɔw ka fɛn bɛɛ gulonnen bɛ sara la mm. sow bɛ saraw la mɔgɔ minnu bɛ location na mais mɔgɔ camanw bɛ yen nɔ fana i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ ko hali u ka nansɔngɔ ni fɛnw i b'a sɔrɔ u ni kalo sara n'u ye wari ta dɔrɔn u bɛ du musaka wari bɔ a la k'a di madamu ma donc walasa u ka se ka lafiya bon n'a fɔra k'a fɔ ko kalo sara tɛ ko o ma se ka sɔrɔ o bɛ kɛ baara ye mais ka bɔ o bɛɛ la fana a tilala ka bɛn ni fana kalanw fana tali wagati ye parce que rentrée kɛra ɔ ni mɔgɔ fɛn o fɛn n'i ye rentrée ko kuma fɔ o ye musaka ko de ye an da bɛna s'a ma o fana ye musaka ko de ye bon n'i k'a fɔra ko mɔgɔ min ka fɛn yɛrɛ bɛɛ gulonnen bɛ a ka sɔrɔ a ka wari min bɛ taa banki la n'o y'a ka sara ye mais hali ka bɔ sara la minnu fana b'u ka wari bila yen nɔ n'o opérateur économique ni fɛnw bɛɛ bɛ fonctionner o de la donc n'a fɔra k'a fɔ olu taara grève la a ka gɛlɛn mais o bɛɛ kɔfɛ fana jamana yɛrɛ fonctionnement yɛrɛ kɔnɔna la tant que ni bankiw tɛ yen nɔ a man nɔgɔn parce que yen de assurelen don garantie b'o de la o de kama bɛɛ b'i ka wari déposer o yɔrɔ la bon n'a fɔra k'olu jɔra ça veut dire que a bɛ jouer opérateur économique kan a bɛ jouer état ka fonctionnement kan a bɛ jouer fonctionnaire kan tout le monde a bɛ jouer bɛɛ kan et n'a jouera bɛɛ kan dɔrɔn o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko jamana yɛrɛ de bɛ jɔ alors que an bɛ niveau min na bi gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ il est temps que mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la j'ai pas dit que u kana u ka grève kɛ c'est un droit reconnu u ka droit don k'u ka grève kɛ mais mɔgɔ bɛ ko dɔ to yen fɛn dɔ fana kama ok voilà jamana bɛ niveau min na bi il faudrait que mɔgɔw k'u hakili t'o la parce que non seulement u bɛ min kɛ a bɛ jouer état kan mais u bɛ ɲina min fana kɔ a bɛ kɛ sababu ye k'olu yɛrɛ n'u ka clients fana bila ɲɔgɔn na parce que an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw ye expression minnu kɛ depuis grève daminɛ fo bi mɔgɔw ni tɔɔrɔla o y'a jira k'a fɔ a ah, vraiment u sɛgɛnna ni banque ko nin yɛrɛ solution ka ɲini a la d'accord u sɛgɛnna ni banque ko in solution ka ɲini a la soso bɛ dɔn na mais a hakili bɛ a gɛnɛnkala la dɛ u kana na kari dɛ abubakari panta o nin kɛra abubakari ko da ye dɛ hmm. e ka hakilina ye jumɛn ye banque maaw ta ye bon ee vie banquew ka grève c'est vrai an b'a fɔ on est dans un état démocratique an bɛ sariya jamana kɔnɔ bɛɛ n'i ka hakɛ don ka ka taa baara bila k'i ka hakɛ ɲini o ye bɛɛ ka hakɛ ye quand même i n'a fɔ yɛlɛko y'a fɔ cogo min na a ye explication minnu di n bɛ n yɛrɛ sɔrɔ a caman na mais n tɛna segin o bɛɛ kan mais quand même n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn c'est que an ye kunnafoni minnu sɔrɔ négociation na

mais c'est un acquis n ye kibaruya minnu sɔrɔ gouvernement ni u sɔnn'o ma mais ko k'a appliquer san san tout de suite ça aussi c'est pas syndicaliste an k'o fɔ ɲɔgɔn ye i bɛ laɲiniw kɛ ni sɔn kɛra laɲiniw ma wagati dɔ de bɛ di sɔn kɛra laɲini minnu ma olu ka lawaleya mais laɲini sɔn kɛra laɲini min ma k'o ɲɛnabɔ san san san san bon u tun bɛnna waati jumɛn de kan mɔni min ye tiɲɛ ye mais a m'i ka galama di yan ou bien dɛgɛ min ye tiɲɛ ye mais a m'i ka galama di yan o ko wɛrɛ ye u tun bɛnna waati jumɛn ayi non ko c'est à dire que syndicat ko ko k'a kɛ tout de suite quoi immédiatement o de ye tout de suite ye o san san quoi mais sigi ka kuma na o tun bɛnna mun non sigi ka kuma la donc ko eh, eh, eh, eh, eh patron ko an sɔnna augmentation 15 pourcent ma mais an bɛ a échelonner wagati kɔni ma fɔ a la mais sɛbɛ ah, donc wagati ma fɔ a la oui n'u kun sɔnna o ma peut-être que u tun bɛ wagati de déterminer a bɛ kɛ kalo kelen a bɛ kɛ kalo fila donc du temps que u bɛ labɛn k'o fɛnw kɛ mais ni an y'o kibaruya minnu sɔrɔ mais est-ce que banque mɔgɔw fana bɛ sɔn ka taa grève la ka sɔrɔ u bɛnna waati min kan ka ayi non o ye négociation de ye o n bɛ ka négociation kuma dɔ f'i ye o négociation minnu kɛra maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen bon eh, eh, SYNABEF ka grève ka taa eh, banque kelen DG ta ko k'o relever bon man ne t'o faamuya parce que tout simplement eh, i n'a fɔ aw ka teleso ni ni aw ka ɲɛmɔgɔ ni fiɲɛ b'a la mais o bɛ fɛ k'a relever mun de la oui non n bɛna le ni aw ka ɲɛmɔgɔ ni fiɲɛ b'a la aw fɔlɔ de b'a fɔ ko fiɲɛ bɛ aw ka ɲɛmɔgɔ la ni aw dɛsɛra aw ni aw bɛ kulu min na aw bɛ taa a problème se yen k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ka problème ni problème ye nin ye an bɛ fɛ a ka taa ayi non kuma de don eh, eh, bon maintenant an bɛ fɛ a ka bɔ yen Bon, a ye fara an kan a ka se ka bɔ yen mais ce travail préalable n'a pas été fait parce que nulle part an m'a mɛn ko BDM agent wulila BDM baarakɛlaw wulila k'a fɔ ko u ka directeur ka taa donc mais SYNABEF u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o syndicat min na o tɛ se k'a fɔ o directeur ka taa donc n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn c'est un droit grève ye droit de ye et puis surtout olu bɛ secteur min na c'est un secteur extrêmement sensible n'a jɔra fɛn bɛɛ bɛ jɔ fɛn bɛɛ bi hali n'i ka wari tɛ banque la eh, a banque ka grève jeli ni kan parce que i ka i ka wari kan ka tɛmɛ dɔ bolo o ka wari bɛ banque la ou bien i ka ko dɔ kan ka ɲɛnabɔ dɔ fɛ yen o ka ko tɛ tɛmɛ ni banque tɛ donc tout compte fait c'est un secteur extrêmement sensible n'a hakili la n'o bɛ taa grève la ça doit être d'abord mûrement réfléchi a kan a kan ka labɛn fo labɛn cogo la et puis ka exigence baw kɛ i n'a fɔ an sɔnna nin ma a ko ka a ka sara yɛlɛ kɛmɛ kɛmɛ sara tan ni duuru bɛ fara kan an sɔnna mais a ka kɛ sansan ne fana kɔni t'o yɔrɔ de faamuya o ye n bɛ se ka min fara balimakɛ ka kuma kan ayiwa i ye min fara i balimakɛ ta kan n'o ye abubakari yalikoye pantanya panta o a bakari ko dan don alihamdulila an b'a fɔ n k'i ni ce o la sa ayiwa ko marifa mugu n'i y'a mɛn a ka di o b'a sɔrɔ ɲɔmugu de fɛnɛ b'a senkɔrɔ dɛ ani kolonkalanka o de b'a ja dɛ ɛɛ an bɛ segin ka na abubakari yalikoye fan fɛ abubakari yaliko ni mɔgɔ min y'i ɲininka an bɛ don min na komi bi ɛɛ ɔkɔli kɔni a tara mais an kun ye ŋunuŋunu kuma dɔw mɛn ɛɛ bɔlɔlɔw sanfɛ fo guvɛrɛnɛman yɛrɛ bɔra ka démenti ko ɔkɔliw bɛ ta bi ɔkɔlita e ka hakilina ye jumɛn y'a la
bon ekɔli kɔni ɛɛ eh, rentrée kɛra Euh, bɛɛ b'a dɔn dati fɔlɔ minnu tun fɔra o bɔra dɔgɔkɔrɔ n'est-ce pas yani k'a fɔ bi ta nin o ka waleya bon bi ta nin fana kunu an y'a ye k'a fɔ euh, bɔlɔlɔw sanfɛ mɔgɔw tun y'a bila ko a bilala ka taa fo euh, nin kalo tile mugan ni kelen je pense mais ministre yɛrɛ bɔra ka communiqué kɛ eh, réseaux sociaux sanfɛ k'a jira k'a fɔ eh, a information ninnu jɛlen tɛ olu bɛnna min kan o ye k'a fɔ ko eh, rentrée bɛ kɛ bi an y'a ye k'a fɔ yɔrɔ fɛn fɛn kɔni an tɛmɛna établissement ninnu na effectivement rentréew kɛra a niveau la bon an bɛ se ka min fɔ on sait que gɛlɛya dɔw bɛ yen ni n ko gɛlɛyaw bɛ yen n'i y'a mɛn k'a fɔ ko kalanso ekɔli karamɔgɔ ko don Bon école karamɔgɔw ni eh, jamana yɛrɛ gɛlɛyaba b'u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ b'o kalama o kow kɛra cogo min na san laban min tɛmɛna o kɛra cogo min na ɔ fo ka taa se examen ni fɛn ninnu feuille corriger ma ka se bi ma bon négociation kɔni caman kɛra kow la je pense bien que ɲɛ ma se ka sɔrɔ a la fɔlɔ eh, bɛɛ ka laɲini bɛ se ka lasabati cogo min na ni n ko bɛɛ ka laɲini o ye ekɔli karamɔgɔw ka yɔrɔ ani état ka yɔrɔ maintenant o yɔrɔ fana na n bɛ eh, enseignants n b'u fo ni n ko n b'u fo parce que eh, n'a tun ka d'u ye u tun bɛ position dure min kan fɔlɔ u bɛ se k'a fɔ bon rentrée bɛ kɛ anw sen t'a la mais ils n'ont pas fait ça u ye communiqué kɛ eh, tout le monde a vu u ye eh, a fɔ bon bon an bɛ segin ka na école la an bɛ eh, coursw reprend rentrée kɛra mais bon voilà voilà voilà u ye fɛn dɔw fɔ k'a fɔ ko u ka syndicat membres u k'u hakili to olu la walasa olu ka se ka appliquer effectif ko ni fɛnw b'a la fɛn caman b'a kɔnɔ k'u remercier tout en ouvrant

u y'u ka fɛn sɔrɔ sira min kan bɛɛ b'a dɔn u ye kɛlɛ de kɛ walasa ka se k'u ka statut particulier sɔrɔ ni gɛlɛya b'o niveau la bon état fana était obligé de faire un choix à un moment donné parce que i ni i ni UNTM bɛ ɲɔgɔn na i ni ninnu bɛ ɲɔgɔn na donc rapport de force de don quoi ne kɔni y'a y'o cogoya de la bon rapport de force kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n m'a fɔ k'a fɔ ko jɔyɔrɔba tɛ école karamɔgɔw la parce que n'i y'a mɛn k'anw fɛn o fɛn bɛ yan bi dɔw de y'anw kalan pour que an ka se yan bi o kɔni u tɛ se ka fo ka ban o la mais jamana gestion yɛrɛ kɔnɔna la k'o man nɔgɔn et généralement rapport de force de don mɔgɔ min ka force ka bon kosɛbɛ état b'i pencher ka taa o ka yɔrɔ de la ce qui a fait que UNTM mɔgɔw ka pression bonya kojugu état obligera ka olu ka ko ɲɛnabɔ bon min ye enseignants ta ye an kɔni an bɛ duwawu de kɛ hali bi u ni gouvernement ka se ka ɲɔgɔn faamu et je pense bien que u ye min kɛ mɔgɔw y'a ye et puis fana mɔgɔ minnu don fana u bɛ mɔgɔ ka kuma lamɛn ni ko bɛ mɔgɔ ka kuma lamɛn parce que wagati dɔw la u ye position dure ta mɔgɔw kuman'u fɛ u seginna u kɔ surtout hali examen ni fɛnw bɛ kɛ wagati min na u tun ko k'u bɛ fɛn bɛɛ boycotter u bɛ mɔgɔw empêcher ka don a fɛn kɛra don fɔlɔ la mais kɔfɛ u tilala ka kuma ka mɔgɔw faire rentrer donc ça veut dire que vraiment u kan ka respecter o yɔrɔ la an bɛ a ɲini fana jamana fɛ a ka hakili to enseignants la hali bi parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ ko an ka bɛ an bɛɛ bɛ laɲini min kɛ n'o ye k'a fɔ ko enseignement de qualité ka kɛ tant que ni école karamɔgɔ tɛ condition ɲɛnama na i bɛ fɛn o fɛn kɛ jamana kɔnɔ fu don quoi parce que l'avenir du pays ce sont les enfants n'i ko denmisɛnninw fana o ye kalan kalan kalan karamɔgɔw ni karamɔgɔ ɲɛnama t'i bolo a man nɔgɔn donc an b'a fɔ a ka solution bɛɛ kɛ ka se k'u bila condition na walasa an ka laɲini ye min ye

eh, a ma nɔgɔ yɛrɛ to a la k'a fɔ kalanko ta ka sira ye kalanko ta ka sira ye parce que eh, ɛ cogo de tan oui eh, mais vie o dogolen tɛ mɔgɔ la o école publique bɛ cogo min na mɔgɔ minnu bɛ yen n'i y'an ka cadre fanba ta k'a lajɛ minnu da bɛ ekɔliko la a den a jumɛn bɛ yen k'a den bɛ école publique la a ka dɔgɔ minnu b'an ka ekɔliko da b'an ka ekɔliko la k'a ɲɛnabɔ u jumɛn bɛ yen k'a den b'an ka école publique la a minnu da bɛ ekɔliko la ka ɲɛnabɔ oui kɛnɛya bɛ o cogoya kelen na donc juste pour dire que école publique ye kalan kɛ a ma kalan kɛ a foyi tɛ se olu ma et pourtant olu de bɛ kuma école tɔgɔ la olu de bɛ kuma an ka kalanko kan o bɛ cogoya kelen min na olu mɔgɔ minnu b'o kuma kɛ n'i y'u ta kɛmɛ kɛmɛ sara la bi kɔnɔntɔn n'a kunkanfɛn a bɛɛ kalanna école publique de la n'a kun fɔra ko hali kɛmɛ fila bɛ sara k'u kalan kalo la u kun tɛ kalan donc mais et pourtant olu de kalanna ka kɛ cadre ye olu de nana école publique ta k'a turu a kun kan a ma faamuyali foyi sɔrɔ a la parce que n'i ye nin gɛlɛya in bɛɛ ye o dɔrɔn de ye sinon nin problème yɛrɛ man ka poser moi à mon entendement je l'ai dit nin plateau kelen kan nin problème man ka poser parce que eh, ni an ye sariya de ta n'an ko an ye sariya jamana de ye a fɔra ko nin miliyɔn hakɛ bɛ di Asimi ma san kɔnɔ Asimi ma siɲɛ ta ka mɔgɔ bin koyi sariya de ko k'a bɛ d'a ma ko nin miliyɔn hakɛ bɛ di eh, sogɛli ma sogɛli ma kɔnkuru kɛ k'a ye bɛɛ dan sariya de ko ko k'a d'a ma minnu bɛ cnt kɔnɔ bi wari min bɛ d'u ma sariya de ko k'a d'u ma maintenant sariya de ye enseignants ka loi ye sariya de ye sariya de don a votera assemblée la k'a promulguer par le président de la république o appliquer li man ka négocier o sincèrement ni kalanko b'an sɛbɛ la mais an ka ɲɛmɔgɔ y'a yira an na kalanko t'u ɲɛ sira la parce que tout simplement école publique kalanna o a ma kalan u yɛrɛ bɛ a vanter u vanter k'u disi gosi n'o de ye ko école publique eh, école privée ye résultat min kɛ ko publique ma résultat kɛ parce que publique la olu den tɛ yen mais eh, eh, kalan kɔni taara bi i n'a fɔ dati fɔlɔ min tun fɔra o bɔra a ma o tun ye je crois bien le 18 octobre o bɔra a ma ka kɛ le premier ye mais bi kalan taara mais mɛtiri ye mesure min ta ni mɔgɔ min bɛ kalanko ɲɛdɔn mɛtiri ye mesure min ta o ka jugu ni a bɛɛ lajɛlen ye o ye mun ye parce que eh, eh, an b'a an b'a minimiser yan minnu bɛ dugubaw ni fɛnw kɔnɔ parce que anw bolo baasi tɛ par exemple mesure fɔlɔ les classes à double division k'u t'o ta tuguni ça veut dire que i bɛ taa yɔrɔ dɔw la an t'o dɔn o t'an ka réalité mais quand tu, tu, tu parcours le Mali profond i b'a dɔn k'a fɔ mɛtiri kelen kilasi fila première année deuxième année a bɛɛ bɛ kilasi kelen kɔnɔ ale kelen bɛ kuru k'a fila bɛɛ kɔnɔ et puis jama ka ca oui mais ni jama cayara o ye classe à double division ni jama cayara donc u b'a kɛ double vacation ye jama mana caya sisan u b'a kɛ double vacation ye donc dɔ bɛ na sɔgɔma dɔ bɛ na wula fɛ dɔgɔkun kelen a bɛ tila ka yɛlɛma donc k'u t'o o fila si kɛ tuguni donc n'u t'o fila si kɛ mɛtiri bɛ k'a fɔ n bɛ kilasi kelen ta wa n bɛ dan o de ma kilasi filanan bɛ to jɔn bɛn'a kalan ɲininkali tɔ min bɛ yen ɲininkali tɔ min bɛ yen u ko tuguni heure supplémentaire n'i ye a ta ka na eh, fɛn enseignement fondamental ta olu ka eh, eh, second cycle mɛtiri man ka tɛmɛ 24 heures kan o de y'a ka sariya bɛ min fɔ mais an bɛ taa a sɔrɔ école fondamentale dɔ la mɛtiri dɔ bɛ jusqu'à 30 heures ko 24 heures sariya ye min fɔ 24 heures kɔfɛ olu tɛ olu tɛ miniti kelen ta ka fara o kan donc o gɛlɛya bɛ yen a tɔ o bɛna kalan cogo di o mana bɔ yen les classes les écoles à classe unique yɔrɔ dɔw fana bɛ yen mɔgɔw tɛ min kalama parce que ni an bɛ duguba kɔnɔ fɛn caman bɛ an t'a kalama mm. o ye classe école kelen mm. école kelen mɛtiri kelen de bɛ yen les classes ale de kelen b'a bɛɛ kalan ko désormais u t'o fana kɛ tuguni bon i ka bɔ yen ka na eh, les classes de plus de 50 élèves en ce moment bamakɔ b'a dɔn k'a fɔ ko o fɛnɛ sariya b'a fɔ kilasi kelen man ka tɛmɛ mɔgɔ bi duuru kan mais taa an ka kilasiw kɔnɔ a dɔgɔyalen o ye mɔgɔ kɛmɛ ye donc a mɔgɔ bi duuru tɔ nin ni mɛtiri ko k'a tɛmɛna bi duuru kan k'a t'a ta a bi duuru tɔ jɔn b'a ta donc maintenant wagati sera an ka bɔ o kɔnɔ parce que o la ne ko rapport de force in a kun tɛ okay. an y'a ye an kɛrɛfɛ jamana dɔ la o y'a kɛ mm -hmm.
mɔgɔw wulila ka mankan ci a ko c'est très simple président ko c'est très simple ni mɔgɔ min b'a fɛ n ye min di mɛtiriw ma i k'a sɔrɔ na n b'i kɛ mɛtiri ye okay. non à un moment donné l'état doit s'assumer okay. mais n'i y'a ye état ye choix kɛ ka UNTM ta appliquer wariko de b'u intéresser mais kalanko t'u ka sira ye parce que u denw tɛ kalan an ka ekɔliw la d'accord an bɛ segin ka na abubakari yalikuye ale fan fɛ abubakari yalikuye ayiwa kunnafoni kɔni bɔra k'a bi dɛ k'a fɔ ko dɔ farala ayiwa buuru sɔngɔ kan ni maa min dun ye bamakɔ jate minɛ yan walima ayiwa n'a y'i diya mali yɛrɛ a buuru in bɛ dun dɛ ayiwa n'a fɔra ko dɔrɔmɛ tan faralen o kan a kɛra kiri ni wɔyɔ ye dɛ ko buuru kɛra ayiwa dɔrɔmɛ bi wɔɔrɔ ye ayiwa o tɛ kulusi a ye n bila n ka kulusijala siri e ka hakilina ye jumɛn ye o kuma nin kabini kunun a bɛ ka circuler bɔlɔlɔw sanfɛ an y'a ye bɔlɔlɔw sanfɛ mɔgɔw ye information dɔ bila k'a fɔ bi ko dɔ bɛ fara buru sɔngɔ kan ko min ye eh, baguette jan ye ko a bɛ bɔ bi duuru la ka kɛ bi wɔɔrɔ ye bɔn o kɔfɛ jamana yɛrɛ marabagaw eh, département min bɛ occuper eh, a la ani wala jago la ani structure min fɛnkɛlen bɛ commerce yɛrɛ fɛnkɛ la direction ni o ye sortie kɛ ka démenti kɛ k'a jira k'a fɔ non o tɛ tiɲɛ ye parce que olu ni eh, eh, boulangerw ka niveau la u ye sigikafɔ minnu kɛ bɛnkan kɛra minnu ye fo an bɛ yɔrɔ min na bi o bɛnkan ninnu sɔsɔli ma don a la fɔlɔ donc ce qui veut dire k'u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ dɛ hein? ko mankan wulila sigi ka kuma in na voilà donc u y'a jira k'a fɔ jusqu'à preuve du contraire o o fɛngɛ de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ il y a pas de problème mais bon euh, mais à la grande surprise de tout le monde on a vu que bi dɔ faral'a kan parce que a mana kɛ cogo cogo i bɛ bɔ a kalama

bon je sais bien que eh, état tuma dɔw la i bɛ exigence kɛ n'i ye exigence kɛ mɔgɔw kan parce que n b'a dɔn hali buru yɛrɛ tuma dɔw la i b'a dɔn ko eh, u b'a peser normalement a kan ka poids min sɔrɔ a tun t'o sɔrɔ o mankan tun cayara mɔgɔw y'u plaigner état ye pression kɛ pour que u ka se ka respecter a yɛrɛ ye contrôleur bila bon du moment n'i y'o kɛ pour que u ka respecter o mɔgɔw fana ka hakɛ ye min ye fana i hakili kana bɔ o yɔrɔ kɔ donc o de gɛlɛya bɛ anw kan bi bon je pense bien que ko bɛ niveau min na bi il va falloir très rapidement que u ka solution sɔrɔ a la parce que jamana nin filɛ nin ye an bɛ crise multidimensionnelle de kɔnɔ quoi kow ka ca ni n ko crise multidimensionnelle gɛlɛya caman de b'anw kan bolofara caman kan fana n'i y'a jateminɛ sécurité côté on a des problèmes bon ka bɔ yen nɔ fana yan nɔ fana yɛrɛ jama mali yɛrɛ kɔnɔ yan fana bamakɔ yan fana crise politique bɛ yen o crise politique bɛɛ kɔfɛ n'a fɔra ko cherté de la vie ka tila ka na don o la tuguni panier de la ménagère ko gɛlɛya tilala ka sɔrɔ niveau la o de fana ka jugu ni a bɛɛ ye o ka jugu n'a tɔ ye o ka jugu n'a tɔ ye parce que déjà adamaden kɔngɔtɔ hmm. bon certes n b'a fɔ n tɛ ɲina mɔgɔ minnu bɛ intérieur la gɛlɛya b'u kan kosɛbɛ olu kan kosɛbɛ mais généralement i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ anw fɛ yan ni gɛlɛya y'a daminɛ ka wara capitale yɛrɛ kɔnɔ sa en ce moment i bɛ sɔrɔ k'a ye k'a fɔ ko jama bɛ sɔrɔ ka eh, bɛɛ daminɛ donc an bɛ yɔrɔ min na u k'u hakili t'o la déjà hali n'a kɛra k'a fɔ organisation minnu bɛ yen nɔ n'olu ka baara ye ka veiller o la n'u tɛ k'a kɛ mais an bɛ mɔgɔ dɔw fo yan kosɛbɛ n'o ye anw yɛrɛ kunnafonidila muso dɔw ye euh, euh, Christelle min bɛ Info Matin na voilà ale ni Mariam Diakité je pense Mariam euh, voilà et puis Mariam Diakité aussi euh, olu ye regroupement dɔ sigi n'u bɛ ka a kɛlɛ kɛ depuis bi tɛ buruko buruko voilà buru dɔrɔn dɔrɔn tɛ fɛn wɛrɛw b'a la tulu ni fɛnw fɛn caman na u bɛ ka ah, kɛlɛ kɛ donc an b'u remercier da la dumunifɛnw da la dumunifɛn effectivement k'u remercier kosɛbɛ o kow la parce que depuis bi tɛ olu ye alerte bila état ma k'a fɔ ko bɛ ka taa cogo min aw y'aw yɛrɛ kɔlɔsi nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan. est ce que état y'o jaabi.
bon euh, non u ni état ma se ka ɲɔgɔn faamu parce que déjà officiellement u ma état m'u reçoit o k'a fɔ département y'u reçoit officiellement ne m'a ye n kɔni b'a dɔn u taara primature da la ka manifestation kɛ wagati dɔ la mais même o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ko eh, même a kita eh, u tun taara kita wagati dɔ la eh, mariam yɛrɛ bɔra ka video dɔ kɛ ko muso ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u n'olu bilala ɲɔgɔn na parce que u y'a jir'u la k'a fɔ ko non ko yɛrɛ yira de ka d'u ye bon o yɔrɔ yɛrɛ ye ne tɔɔrɔ dɔɔni yɛrɛ yira tɛ parce que u bɛ ka min dénoncer bi u bɛ ka min kɛlɛ kɛ bi anw bɛɛ de kunko don u tɛ k'a kɛ mɔgɔ kama o y'a ye a olu yɛrɛ ka baara tɛ olu ye kunnafonidilaw ye normalement olu kan ka taa fɛn ɲini ka na mais n'u y'a ye k'a fɔ ɛ yɔrɔ c'est vide mɔgɔ minnu kan k'a kɛlɛ kɛ n'u m'a kɛ donc u y'a ye k'a fɔ en tant que femme euh, de foyer devoir de olu bolo ka wuli k'o kɛlɛ kɛ donc maintenant k'u fo o yɔrɔ la mais ka tila k'a fɔ état ye k'a fɔ front ka ca kojugu front minnu bɛ yen bi a k'i hakili to panier de la ménagère yɔrɔ a k'i hakili to o la ka se gɛlɛya minnu bɛ yen gɛlɛya minnu bɛ yen voilà il faut que a ka regardant bila o kan k'a kɛ cogoya bɛɛ la da dumunifɛn ninnu olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na jamana kɔnɔdenw bolo sinon n'o fana tilala ka na fara a kan a kɔlɔlɔ ala k'an kisi a ma ala k'an kisi a ma ala k'an tanga ɛɛ bɔkari yalikoyi ɛɛ yan'an ka kuma di a bɔkari payintaw ma i tɔgɔma ani i sinankun ɛɛ an bɛ taa sugu la fɔlɔ ka na ko sogo kumunen o kɔkɔrɔbɔ man go ayiwa o tuma an ka taa jɔ a la su kora sini tile ɲuman bɛ wuli an faso kunna ni n ye n ɲɛ tugu n bɛ mun ye an suguya caman cɛɲa kɔnɔ n denw aw bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi o bɛ ne nisɔndiya bɔsira kelen pe kumaɲɔgɔnya ani kotoɲɔgɔntala an ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn faamu dɔ bɛ dɔ dɔn dɔ tɛ o dɔn an kana ɲinɛ abada ko an bɛ yiri kelen bolow de ye yiriba min suma bɛ an kisi ka an tanga

ayiwa nin ye an bɔtɔ ye sugu la eh, ko maa tɛ buru fiyɛla kɔnɔ todun na o barisabu dɔ b'a da kɔnɔ ka ban eh, dɔ b'e da kɔnɔ bɛɛ lajɛlen tɛ tɛmɛ n'i ta ye eh, abubakari paitao mm -hmm. e ka hakilina ye jumɛn ye buru sɔngɔ yɛlɛli la bon buru sɔngɔ yɛlɛli vie buru. finalement moi je eh, eh, ne yɛrɛ tɛ ka a faamu kosɛbɛ parce que eh, tiɲɛ dɔ kɔni tɛ ka fɔ an ye Eh, bamananw b'a fɔ bana kelen bɛ taa ka segin taa ka segin bana taa ka segin bana o laban o tɛ maa to dɛ o tɛ mɔgɔ to parce que ni bi eh, bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ yen eh, buru bɛ dilan ni matière dɔ de ye ko matières gɛlɛyara minnu bɛ buru dilan na u b'a fɔ matière o o buru bɛ dilan ni fɛn minnu n'o ye farine ni fɛnw ye k'a gɛlɛyara bon a gɛlɛyara gouvernement ko eh, eh, mɔgɔw ka pression fɛ gouvernement ko a kana dɔ fara buru kan maintenant bon a u b'a kɛ cogo di ɲininkali gɛlɛn maintenant ni a ti ɲa fiyewu ko a ka fo dɔ ka fara buru sɔngɔ kan mais en contrepartie a kɔfɛ gouvernement b'a exiger buru poids a y'a poids réel k'a la bon moi je pense que o la eh, bɛɛ bɛ bɔ parce que ni gɛlɛya parce que n'i y'a ye dɔ bɛ fara a kan pression bɛ kɛ dɔ bɛ bɔ a la gouvernement yɛrɛ bɛ dɔ di pour que dɔ ka bɔ a la ça veut dire que effectivement le gouvernement même est conscient k'a fɔ eh, eh, matière min bɛ don buru dilanni na tiɲɛ na a ka gɛlɛn bi je suis pas en train de défendre les boulangers mais ni ni ko nana i b'a da fan fila ma i b'a lagɛ parce que mɔgɔ fana tɛ se ka feere kɛ c'est à dire que eh, feere kun ye tɔnɔ ye. bon ni i bɛ fɛn min san k'a dilan ka matériel don a la i bɛ lɔgɔ don i bɛ kuran ɲini i bɛ fɛnw bɛɛ kɛ i bɛ baarakɛlaw sara nka poids dafabaliya dun bon maintenant ni ni gouvernement ko bon a tɛ tɛmɛ nin da kan donc gouvernement bɛ obligé k'i ɲɛ tugu poids ko yɔrɔ fɛnɛ kan parce que o f'an k'o fɛnɛ fɔ ɲɔgɔn ye ɲɛ tugu a b'a ɲɛ tugu a kan mais e b'a dɔn karisa bɛ fɛn san tan n'a ka bɛ taa feere tan ni kelen ko a kana feere tan ni kelen maintenant a bɛ dɔɔnin bɔ a la k'a feere tan mais o dɔɔni dɔɔni min bɛ bɔ a la a b'o fara kan peut-être o fana y'ale ka tɔnɔ ye an b'a ye ten de o parce que u bɛ maintenant jeu bɛ kɛ poids de kan o la yan u jagoyara ka t'o la moi je pense que eh, eh, k'a kɛ kuma bɛɛ ni ni fɛn kɛra ka sigi ka kuma la question de du pain buruko kuma ni gouvernement ni burugilannaw ni fɛn acteur fɛn fɛn bɛ intervenir u k'u sigi ka ka hakili jagabɔ de k'a kan k'a ta depuis depuis alikama bɛ bɔ yɔrɔ min na ka na se fo buuru dilanni ka n'e ka tabali sanfɛ sɔgɔmada fɛ c'est à dire que dépense min bɛ don a la réellement k'a dégager k'a coût dégager ka bɔ k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna bon parce que n'o ma kɛ kuma bɛɛ an bɛ taa ka sigi fɛn kelen kan ninnu b'a fɔ u b'a fara kan ɛ ne ne ne yɛrɛ ye reportage suit ɛ ɛ télé dɔ la n tɛna télé tɔgɔ fɔ yan u bɛ k'a expliquer ko dɔ farala buru kan. télé la ɔ au même moment gouvernement bɛ communiqué kɛ ko o ye rumeur ye bon ne t'a dɔn rumeur ye jumɛn ye parce que minnu y'i bele bolo b'a la olu de ye reportage kɛ ne yɛrɛ y'a ye télé la ko dɔ farala buru kan parce que u y'a expliqué ɛ gouvernement ye communiqué kɛ ko o ye rumeur ye k'o tɛ tiɲɛ ye maintenant qu'on nous dise la vérité mun de don exactement parce que n y'a tiɲa effectivement ko fo dɔ ka fara kan dɔ farala farani ni fɛnw kan maintenant gouvernement b'a fɔ bon ok a ye tan min a fɛ ka tan min fara kan a ye o fara kan mais en contrepartie a b'aw jija poids fana ka se o fana gouvernement ka hakɛ de ye an ka hakɛ min bɛ gouvernement kan o yɔrɔ ye parce que ni n y'a sɔrɔ eh, c'est à dire misali la n'a sɔrɔ gramu eh, c'est à dire gramu bi seegin min kan ka buru kala kelen ye gouvernement fana b'a exiger a y'a feere bi wɔɔrɔ mais a ye garamu bi seegin ka don a la donc moi je pense que o la mhm. bɛɛ bɛ bɔ anw bɛ nafa sɔrɔ a la o ka fisa u kana garamu bi wɔɔrɔ d'an ma bi duuru la bon a bɛɛ ye binni kelen ye. d'accord voilà. ayiwa nin tɛ baasi ye ee a ye wɔlɔni minɛ a bɛ dɔ wɔlɔni panjugu la ɛɛ bokari yalikoye an bɛna yɔrɔ min na sisan o ye cop 26 ani g 20 hakilila k'i hakilina d'a kan teliya la voilà. d'accord merci bien eh, an y'a ye k'a fɔ ko weekend min tɛmɛna eh, baara dɔw bolodala eh, ni o bɛ bila eh, g 20 ale ni cop 26 hukumu kɔnɔna la ɔ min ye diɲɛ selege naani a ɲɛmɔgɔbaw olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka masala diɲɛ tagabolo yɛrɛ kan gɛlɛya minnu bɛ diɲɛ kan bi u bɛ se ka solution jumɛn sɔrɔ walasa ka se ka olu o o conséquence ka se ka dɔ bɔ a la wariko ni waati yɛlɛmaw tout à fait waati yɛlɛmaw la donc an y'a ye k'a fɔ min ye g 20 ye u ka conclusion kɔnɔna la u kumana cop 26 fana fɛn kan n'o ye environnement yɛrɛ ye mɔgɔw ka sigida la gɛlɛya ni fɛn minnu bɛ climat côté kan Eh, n'o kɛra Rome samedi don bon eh, kunu fana eh, dimanche je pense bien que Glasgow min ye COP 26 ye o ko daminɛna Ecosse ɔ donc anw yɛrɛ fɛ yan nɔ farajɛla farafinna plutôt an ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu taara yen nɔ an ye kibaruya minnu sɔrɔ a bɛ taa mɔgɔ mugan na ani minisiri wɛrɛw taara walasa ka taa kuma diɲɛ yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi changement climatique filɛ nin solution bɛ se ka sɔrɔ a la cogo di parce que n'i y'a jateminɛ afiriki yan nɔ anw filɛ nin ye anw ka anw da ka dɔgɔ a ko la ni n ko an da ka dɔgɔ a ko la i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ kɛmɛ sara o kɛmɛ sara anw ka eh, impact min bɛ changement climatique kan a tɛna tɛmɛ naani duuru ɲɔgɔn kan mais i bɛ taa ye k'a fɔ a conséquence fana fanba fana bɛ bin anw kan yan nɔ donc maintenant o yɔrɔ la solution minnu bɛ se ka sɔrɔ a la afiriki yɛrɛ tɔgɔ la u bɛ taa ka taa kuma bon u bɛ taa kuma fana jumɛn kan tuguni eh, n'i y'a ye k'a fɔ ko eh, les grandes puissances minnu yɛrɛ filɛ nin ye eh, climat yɛrɛ côté fɛ n'u ka cɛni barika ka bon kosɛbɛ u tun ye eh, layiru ta fana a bɛ san tan bɔ bi ko u bɛ afiriki jamanaw dɛmɛ walasa changement climatique yɛrɛ kɔnɔna la u bɛ se k'u adapter fɛnw na cogo min na ɔ donc o hokumu kɔnɔ fana san tan nin kɔnɔna la a jirala k'a fɔ wari minnu tun kan ka don a fɛnw kɔnɔna la san o san kasabi ninnu na u bɛ taa fɔ miliyari 100 milliards à peu près bon u y'a a a a chiffré k'a jira k'a fɔ min yɛrɛ sera ka di a kan pour le moment a tɛ tɛmɛ 70 pourcent kan ɔ donc chaque année à chaque fois que n'a ko bɛ ka fɛn u b'a repousser ka taa donc normalement fɛn min kan ka ban 2020 mais fo sisan a ko a ma se ka layiru minnu tara a ma se ka lasabati mais a ma se ka timɛ mais ka b'o la fana problème ye min ye fana wari min fana bɛ di a tɛ ka di farafinna ma fu la fana o de fana ye dabalibanko ye parce que changement climatique e, e ma fɛn kɛ mɔgɔ de ka fɛn kɔlɔlɔ sera e ma ɔ a tilala k'a fɔ bon komi n ka fɛn kɔlɔlɔ bɛ ka s'i ma n bɛ n'i dɛmɛ walasa i ka se k'i adapter au changement de comportement minnu fana kan ka se ka kɛ ka se k'i adapter a la n b'i dɛmɛ o la ɔ mais n b'o fana min kɛ fana n b'a juru de don i la Hmm? donc ah, donc o de problème bɛ yen nɔ bi. o kumana anw k'a faamu juru la dɛ. voilà a kɛra o de ye finalement o donc ah, donc o de problème bɛ yen bi maintenant je pense bien que eh, ni ala sɔnna a ma faamuyali bɛ sɔrɔ a la parce que eh, min tun kɛra faransi eh, au moins sa engagement dɔw tun tara yen. Maintenant, u bɛ taa ka t'olu évaluer parce que tout le monde sait que engagement ninnu ma lasabati fɔlɔ mais on espère que cette fois-ci, bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi. an bɛ on est au bord du gouffre quoi tant que ni mɔgɔw ma réalisme jateminɛ k'a appliquer u yɛrɛ ka mode de vie la certes les grandes industries ou autres là oui u balo n'u ka fɛnw b'u la u ka n'i y'a mɛn k'a fɔ ils sont première puissance mondiale deuxième etc etc parce que u bɛ ka nin ko dɔw de kɛ mais u bɛ minnu kɛ walasa ka se ka k'o fana ye o kɔlɔlɔ bɛ ka se diɲɛ ma donc u k'u hakili t'o la et je pense bien que nin rencontre min bɛna kɛ a bɛ taa fɔ le 12 novembre la ni ala sɔnna a ma a sortir la résolution bɛna se ka sɔrɔ min na diɲɛ yɛrɛ ka lafiya bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ayiwa diɲɛ ka lafiya ala farala ne kan o b'a sɔrɔ i porokotora dɛ eh, an bɛ segin ka na abubakar eh, payitaw fan fɛ abubakar eh, min ye awa i k'a dɔn k'a fɔ eh, cop 26 ani g 20 e ka hakilina ye jumɛn ye a la dakurunya dama dɔ la bon dakurunya dama la n bɛ min fɔ ka fara yalikoyi ta kan o ye eh, n'i ye wagati yɛlɛma jateminɛ a ma se a ka fɔ mɔgɔ ye k'a fɔ wagati bɛ ka yɛlɛma parce que hali n'i y'an ka samiyako jateminɛ samiya mɔgɔ t'a don wagati dɔn mɔgɔ t'a ban wagati dɔn san bɛ na wagati bɛɛ ayiwa fɔlɔ la ni ɲɔw bɛ malo u bɛ tiga ni kalo sabani b'i bolo n'i ma farati k'a dan yɔrɔ dɔ la sisan fɔlɔ la n'i tun b'a dan wagati min kɔnɔ ka a tigɛ o wagati kɔnɔ n'i ma farati k'a dan sisan n'i m'a jateminɛ k'a dan i b'i bolo bololankolon bɛ bɔ donc wagati yɛlɛma a ma se a ka fɔ mɔgɔ ye bɛɛ b'a dɔn i bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ wagati bɛ ka yɛlɛma maintenant eh, diɲɛ mɔgɔw diɲɛ eh, seleke naani jamana kuntigiw bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ tuma ni tuma ka taa kuma wagati yɛlɛma kan kɔlɔlɔ min b'a la kɔlɔlɔ a bɛ se ka éviter cogo min na mais ne kɔni tuma bɛɛ nin ye u ka sigi ko mugan ani wɔɔrɔnan ye u bɛ ɲɔgɔn ye mais a résolution bɛ taa min parce que euh, euh, jamana minnu bɛ yen ni a bɛ diɲɛ tilatilalen don cogo min na ni olu de kumakan bɛ minɛ diɲɛ na ɔ olu de ka eh, a tɔgɔ eh, eh, sisi jugu fili ka ca ni bɛɛ ye nka n'a fɔra k'u ka dɔ bɔ a sisi jugu la u ka baarakɛyɔrɔ n'u y'u ka usine n'u ka fɛn olu minnu b'a kɛ wa olu fana de jɔyɔrɔ ka bon u ka jamana sɔrɔ sɔrɔ sira fɛ donc ko in a ka gɛlɛn sogo ka fasa muru da ka bon san finnen don n'o bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ o gestion ka gɛlɛn donc c'est un peu comme ça maintenant o jamana minnu bɛ yen ni olu de bɛ fiɲɛ jugu in fili ka caya donc olu de n'a fɔra ko an ka ko ninnu labɛn k'a sigi dɔrɔn a bɛ dɔ bɔ olu de ka fanga la alors que bi an n'u bɛ diɲɛ min kɔnɔ mɔgɔ si t'a fɛ dɔ ka bɔ a ka fanga la donc ko in gɛlɛya yɔrɔ de ye donc bon ni ko gɛlɛya yɔrɔ kɛra o ye an minnu tɛ kurun kunna an t'a kurun kunna an t'a ju la mais a kɔlɔlɔ fanba bɛ bin an kan o de ye ko in fana gɛlɛya ye donc eh, eh, mais an ka jamana ɲɛmɔgɔ ne bɛ jigin olu la parce que an tɛ se ka kuma bɛɛ k'a fɔ bon maintenant n y'o dɔn n'e ti dɔ bɔ a la peut-être n'i y'a mɛn e bɛ nin dilan i bɛ n'a feere yɔrɔ dɔ de la o o tɛ o tɛ c'est à dire que marché eh, n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi marché de b'i bolo i bɛna feere yɔrɔ min na o mm, sugu maintenant an fana bɛ se k'a fɔ bon n'a y'a dilan komi a dilanni a dilanni kɛtɔla a bɛ a kɔlɔlɔ bɛ bin an kan mais a kɔlɔlɔ furakɛ ye min ye aw banna o ma donc a fana ka fɛn o fɛn dilannen tɛ don an fɛ yen an fana se k'o fɔ wa ayiwa an se kana kɛ dɔwɛrɛ kɔni na mais i ka i ka eh, nɛgɛso dilannen nɛgɛso dilantɔla bɛ fiɲɛ jugu min fili a kɔlɔlɔ bɛ s'an ma ɔ ko o kɔlɔlɔ min bɛ s'an ma eh, eh, kɛmɛ kɛmɛ sara la k'i ka dɔrɔmɛ duuru di an ma i ko i tɛ dɔrɔmɛ duuru di i ka dɔrɔmɛ duuru y'i ta ye nka a ti feere an fɛnɛ fɛ yen an fɛnɛ t'a san est ce que an bɛ se o ko ah non mais non an k'a labɛn kɛ an tɛ se o a ɲininkali parce que n'o y'a sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ an an min b'u la parce que aujourd'hui kuma bɛɛ afiriki de bɛ taa farafinna de bɛ taa bolo de jannen don kuma bɛɛ kuma bɛɛ tɔw de b'a fɔ wa an bɛ tugu olu kɔ ka taa a ti ɲɛnabɔ an t'a fɔ nka a ti ka ɲɛnabɔ o fana ka gɛlɛn e mais a lagɛ kɛ hali n'i y'an ka jamana nin fɛnw ta k'a lagɛ ba nin ba nin lagɛ n'i seginn'i kɔ san bi saba i b'a fɔ ko nin ba kelen tɛ est ce que ba in yɛrɛ ma geren sa wa awɔ mais i b'a fɔ ko nin ba kelen tɛ et pourtant fɛn min b'a tiɲɛ don o don o tɛ tubabu ye dɛ o bɛ ka kɛ anw yɛrɛ anw yɛrɛ senkɔrɔ yan don o don fɛn tɛ bɔ a la mais ba in tɛ labɔ fɛnɛ o ayi labɔli tɛ o labɔ sɔnni an ka se labɔ man ka labɔ wa mais bɛɛ kɔni b'a dɔn adamadenw ka wale dɔ bɛ yen mhm, o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye a bɛ a bɛ kɔlɔlɔ se ba ma mhm. o tɛ tiɲɛ ye wa mhm. mais don o don o wale bɛ ka kɛ an yɛrɛ ma se ka fɛn b'o la o ka bɔ yen ni i taara eh, eh, c'est à dire que ka taa eh, fɛn na sahel jamana ninnu na ka taa fɛn na bɛɛ b'a dɔn cɛncɛn fuga bɛ ka an ka jamana dun bɛɛ b'o dɔn mais wari wariw bɛ don fɛn kuntanw na mais ka ka wari bɔ ka a tɔgɔ fɛn cɛncɛn fuga kunbɛn o politigiw bɛ yen mais c'est à dire an mɔgɔ foyi t'o la an ka kungo bɛ ka tigɛ ka yiriw bɔ ka taa n'a ye dugu la dugu minnu ka yiriw ka ca n'an taw ye alors que olu tɛ sɔn ka yiriw ka tigɛ hali an ka yiriw tigɛ yan ka taa n'a y'u fɛ yen an ka baganw b'o cogoya kelen na maintenant fo an fana de k'a dɔn k'a fɔ wagati yɛlɛma min bɛ ka kɛ c'est environnement ni fɛn o fɛn développement durable fɛn o fɛn bɛ yen nɔ an fana kunko don an senin ye min ye an fana b'o k'a la. ok ayiwa TM1 foroba kuma lajɛbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ɛɛ ne ti wuli ka bɔ n ka ɲɔ jɛlen kunna kumakan jɛlen de ma f'i ye n'o tɛ sagotɔ laban kara na ɲɔ bɔ. Eh, abubakari yalikoyi an bɛ segin ka na e fan fɛ an y'a ye k'a fɔ kulu dɔw wulila tile fila in na n'o ye mouvement ɛɛ yɛrɛwolo ye ayiwa debout sur les remparts wulila u ye labɛn dɔ sabati n'o ye ka u ka ŋaniya jira kɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko u ka laɲini ye ka furancɛlafanga dɛmɛ société civile eh, a tɔgɔ ye société min bɛ risiw ka eh, société n'o ye wagner ye u ka laɲini ye k'o ka na ani faransi ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ɔ ani ayiwa u ka laɲini dɔ fana kun ye CEDEAO kɛlen bɛ ka laɲini min kɛ an ka jamana fɛ k'a fɔ kalata ka labɛn eh, san ba fila ni mugan fevriye ayiwa ko ka fu siri o dan na ni maa min y'i ɲininka soso bɛ dɔn na a hakili b'a gɛnɛkala la dɛ e ka hakilina ye jumɛn ye eh, d'accord an ye eh, yɛrɛwolo mɔgɔw ka rassemblementba min kɛra Bamako yan Bamako dɔrɔn tɛ intérieur la fana mhm. région caman na a kɛra Kucala a kɛra mhm. Kayi je pense bien à Sikasso u ye caravane kɛ yen même à l'extérieur aussi à Paris n hakili la u ka mɔgɔw bɔra bon eh, miirina kɔni sɔrɔla yɛrɛwolo miirina bɔr'u la mais ko yɛrɛ finalement a kuntigiya tun bɛ ɲini ka minɛ u la ni n ko a kuntigiya parce que bɛɛ nana i yɛrɛ sɔrɔ a la an y'a ye k'a fɔ commerçantw ka syndicats farala kan associationw farala kan kafo ni kafo ninnu b'a la mhm. au delà de ça aussi les regroupements de partis politiques ale ni fɛngɛ ninnu u caman nana ka na fara u kan mhm. ɔ donc u kɔni ye bɔli kɛ mɔgɔw y'a ye k'a fɔ vraiment a kɛra réussite ye ni n ko a kɛra réussite ye parce que marée humaine ninnu tun bɛ eh, monument de l'indépendance niveau la k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka o kɛ bi an bɛ yɔrɔ min na bi a tun ka bon mɔgɔw hakili ma bon u ye revendication minnu kɛ a kɔnɔ eh, yɛrɛwolo debout mɔgɔ minnu b'a ɲɛma n b'u dɔn mhm. n'u ye kɛlɛ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔ yan mhm. eh, Ben ni Siriki ninnu an ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ on a fait beaucoup de choses ensemble voilà donc maintenant eh, en tout cas i kɛr'u fɛ i ma k'u fɛ o bɛɛ ye ko wɛrɛ ye et nous sommes en démocratie c'est normal mais n bɛ fɛn min apprécier jeunes ninnu ka fɛn na ils ont un caractère positif c'est à dire que ils sont constants u bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔ bɛɛ b'u dɔn ils sont anti système français o ma daminɛ bi mhm. et ce combat u b'o k'o de u b'o sira de kan kabini wagati jumɛn fo bi. wa 2020 Ben le cerveau delila k'a fɔ yɛrɛ ko u bɛ eh, faransi eh, le 20 janvier u bɛ faransi ambassadeur tɛgɛ minɛ ka taa n'a ye
i ka sɔn poli u ka psi u ka kɛlɛ kɛcogo i ka sɔn i ma sɔn an ka faransi ka faransi ka perezsi fɛ yan to ma se ka faransi ne lammi de psɔn bɛɛ b'u dɔn bɔn mɛ a kɛlɛcogo a bɛ se ka kɛ i n'u tɛ ɲɔgɔn faamu sira kan sin sɔrɔ se tɛ kɔsan ka b'o la fana gɛlɛya minnu b'a kan p se k'i kɔnɛ la seya wo Ben ninnu u tun bɛ yɛrɛwolo kɔnɔ yɛrɛwolo kɔnɔna la u ni CEDEAO ye bras de fer caman kɛ avant que IBK ka bin mhm. IBK binnen kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ Mali ye maliyɛnw de ta ye ni maliyɛnw miirila k'a fɔ jamana kan ka mara cogo min sini an bɛ taa o sira de kan donc maintenant CEDEAO k'i plier ka bɛn o o exigence ma u b'o sira de kan u seginna k'o o rappeler bon ka bɔ yen nɔ i ye min fɔ Russie ka ko eh, eh, l'affaire Russie Wagner ka ko eh, u ye fɛn caman fana fɔ o kan depuis bi tɛ bien avant même que IBK ka bin u ye sortie caman kɛ minnu na u y'a jira k'a fɔ ko non Russie ka na parce que la France vraiment n'est pas claire avec nous bon u ye min fɔ France ka o ko ninnu fana na nous savons pertinemment tous que n'i ko i bɛ évaluation kɛ bi France bɛ na don min na ka na anw bɔ bolo la a don an bɛɛ kɔntana ka bɔ nɔrɔ la yen nɔ hali u ka perezan nalen ani jɔnkun da taara muni manden lɛn panansi da fɛn na bɛn ye tɛ kɔntan bɛɛ y'a jira k'a fɔ fɔ fɛrɛma faransi min kɛ ipi fana o la nin ye kuma minnu fɔ a ka denw jɔ da la fa la i fɛ tuma dɔn mɔgɔw kɔntana mɛ o kɔfɛ n'i y'a jate minɛ san seegin kɔnɔna la n'i ko ko b'u ka perezsi efaluya anw fɛ yan i tɛ se ka hɛrɛ ko kuma fɔ mais i bɛ kɔlɔlɔ de fɔ hmm. parce que déjà nord de tun bɛ yen ka bɔ nord la aujourd'hui centre la eh, eh, payitaw ye témoin an bɛɛ bɛ bɔ région kelen kɔnɔ la région de mopti ce qui se passe à mopti aujourd'hui an b'a dɔn ne tun bɛ se ka taa mopti wagati dɔw la mais bi hali n'i ye n tɛgɛ fa jaman la je ne peux pas aller à hmm. bandiagara zone dɔw bɛ yen ne tɛ se ka taa yen hmm, alors que fɔlɔ n tun bɛ taa hali mankan ninnu daminɛna wagati o wagati dɔ la n tun bɛ taa imaginez un peu hali an ka segu kɔnɔna lajɛ donc gɛlɛya minnu b'anw kan bi okay. c'est à dire que olu ka présence yan nɔ a tun programme tun bɛ cogo min u tun bɛ anw dɛmɛ ka mɔgɔ ninnu kɛlɛ et anw tun bɛ sira mais programme tun ye mun ye non programme tun ye min ye la france était là dans le cadre de la lutte contre le terrorisme Minusma ta bon u y'u ka mandat défini cogoya dɔ la k'a fɔ bon c'est une force d'interposition entre les Maliens etc. Mais n'i ye lutte contre le terrorisme jateminɛ gɛlɛya min b'an kan bi c'est eux qui sont là c'est les terroristes qui sont là u ye nord fɛnkɛ u bɔra nord la u nana ils ont pris le centre du centre maintenant u jiginna ka na sud la kayi lajɛ i ka kulukɔrɔ lajɛ i ka sikaso lajɛ i ka etc etc même bamakɔ kɛrɛfɛla ninnu dɔw lajɛ donc n'i ko k'i bɛ lutte contre le terrorisme jateminɛ bi c'est à dire que ça a été un échec patent et ni ko b'o cogoya la i tɛ se ka to bolo kelen ma o n'i ko i tɛ to bolo kelen ma fana parce que olu fana bɛ ka min fɔ ils ont compris que la France France bɛ système min kɔnɔ il faut faire énormément attention parce que tout le monde a vu ce qui est arrivé en Afghanistan les Américains sont partis aujourd'hui mun b'u kunna est-ce que vous voyez u nana ils ont pris le truc pa u nana 20 ans u ko k'u nana ka ko redresser a bɛ taa a bɛ taa ko laban donc ka bɔ kuma la yɔrɔ min na n b'a jira k'a fɔ eh, u ka kɛlɛ en tout cas eh, n b'u ka kɛlɛ fanba n b'a n b'a partager ah, hali n'a kɛra k'a fɔ a méthode kɛcogo bɛɛ n'i ka interprétation don mais u ka kɛlɛ fanba ne b'a partager et je pense qu'aujourd'hui an bɛ yɔrɔ min na bi maliyɛnw yɛrɛ k'a lajɛ k'u yɛrɛ ka eh, eh, eh, devenir u k'a ta u yɛrɛ tigɛ kɔnɔ yanni k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw k'a décider parce que an delen b'o de la tout le temps fo fɛnw ka bɔ extérieur la ka na n'u ko k'an ka taa sira min fɛ an yɛrɛ k'an jɔ n'an yɛrɛ ye sa an yɛrɛ k'an jɔ voilà an b'o niveau de la bi d'accord voilà merci bien i yɛrɛ ta fanga an y'a sɔrɔ an ka dɔnkilidala dɔ la ko an da ye ɲɔgɔnmaya la bɔkari paɲɛtaw ayiwa i bɔra k'i tɔgɔma lamɛn sisan dɛ a ka hakilina a n'e ta bɛɛ kelen wa ou bien bon a ma a man jan ɲɔgɔn na ouais parce que bi depuis bi tɛ an bɛɛ bɛ kɛlɛ kelenw na mm. eh, bon hakilinaw man jan ɲɔgɔn na peut être que a fɔcogo de bɛ se ka eh, eh, eh, différence bɛ bɔ yen mais ne bɛ min fɔ dɔrɔn ka eh, ka fara yalikuye ta kan c'est que eh, eh, siriki je connais personnellement siriki bon mm. Ben ne n'ale ma ɲɔgɔn dɔn Bon, je sais que a ye min fɔ, ils sont constants. Ils n'ont jamais aimé la politique française, Faransi ka eh, ko kɛcogo a bɛ ka mali ko ta ka kɛ cogo min na n'ont jamais u ma deli ka k'a fɛ eh, jama min bɔra jama bɔra ni mɔgɔ min ko jama ma bɔ o ye fɛn wɛrɛ ye mais ne bɛ jama kɔfɛ parce que eh, IBK kɛlɛla kun belebeleba caman IBK kɛlɛli la jama bɔra voilà donc maintenant est ce que bi jama bɔli min kɛra a kana bila fanga marabagaw kɔnɔ k'a fɔ ko ni jama in bɔra i n'a fɔ olu ye wale dɔ de kɛ baara la ko o baara kɔmanselen foli de nin o tɛ mun don min don c'est que tile fila in na an y'a ye choguel ye sortie min kɛ eh, ka faransi ka politiki denonse anw bɛ min fɔ yiri kɔrɔ choguel taara onu tribunal na k'o fɔ o diyara maliyɛn ye filanan est ce que o kan ka kɛ yan mais a kan ka kɛ ah, ni gɛlɛya min b'anw kunna hmm. eh, an b'a fɔ anw ka teminyɔrɔ la an b'a fɔ an ka barokɛyɔrɔ la a bɛ dan yen de gɛrɛn kumaw voilà mais premier ministre ka wuli ka taa diɲɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ ka taa fɔ an ka gɛlɛya filɛ k'i bolo d'a kan k'a digi o y'a o y'a dɔ ɲɛnabɔlen ye parce que n y'o kuma kɛ y'a dɔn ko in digira faransi la fo k'a fɔ a digira faransi la y'a dɔn u ka président yɛrɛ bɔra fo ka nɛniw kɛ mais o dɔ o o fɛn o fɛn min kɛra donc o diyara maliyɛnw ye parce que ce que les gens oublient mɔgɔ bɛ ɲinɛna min kɔ mali ni mɔgɔ caman tɛ kelen ye anw ye kɛlɛ de kɛ yan depuis tubabuw nana an ye kɛlɛ de kɛ wa o de b'an jeli la anw ye kumi jɔsɛ bɔnnaw de ye siga t'o la ani cɛba tubabu ma don fansi mhm.
tubabu ma don mali fansi k'a ma kɛlɛ kɛ donc an bɔr'olu de la o hali ni o fɔli bɛ digi mɔgɔ dɔw la ani toloba bɔnsɔn d'accord an bɔr'olu de la o kuma fɔli bɛ digi dɔw la o eh. oui mais an bɔr'olu de la an ni mɔgɔ caman an bɔr'o la olu la voilà donc n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn o yɔrɔ ninnu na qu'il fasse énormément attention an da sera c'est à dire que vie chère ko kuma ma o bi foyi tɛ se ka san n'i donna sugu kɔnɔ foyi tɛ se ka san et au, au même moment lakanabaliya o o o o o foyi ma b'o la hali ni o y'a sɔrɔ c'est à dire que yɔrɔ dɔ la armée armée ye action dɔ kɛ yɔrɔ dɔ la sinon sɔgɔmada na u ye hali kibaruya sera an ma k'a fɔ pɔn bɛ jabali ni ɲɔnɔn cɛ k'u y'a dynamiter ka sauter layi bon o fɛn ninnu na o il faut faire énormément attention bon là a kɛra yɛrɛ fana kan n bɛ fɛ ka min f'i ye c'est que mɔgɔ kɔni bɔra mais problème min bɛ yen réellement u yɛrɛ k'a ye mɔgɔ minnu bɔra a mɔgɔw bɔra parce que u ye fɛn dɔ daminɛ o diyara mɔgɔw ye mɔgɔw bɔr'o kama nka o jama kelen n'u ma farati ka sira ta parce que an kuma tɛ a bɛɛ o n y'a fɔ cogo min na kuma daminɛ fɛn bɛɛ bɛ daminɛ kuma la mais a bɛ laban wale de la wale de ka kɛ c'est que bi ne tɛ se ka taa eh, eh, eh, mɔpti sini ne bɛ taa mɔpti ka segin ka sɔrɔ baasi tɛ n na bi n tɛ se ka taa gawo sini n bɛ taa gawo ka segin a suma mina ma bon yɛrɛ okay. donc fo u k'u hakili t'o la k'a fɔ et puis eh, an bɛ wagati min na an tɛ politiki fanga tɛ transition de don camancɛ fanga de don u bɛ yen tɛ foyi kama baara kɔ k'u ka baara de kɛ ayi sɔrɔdasi kɔni bɛ baara kɛ parce que an bɛ ka min ye an bɛ ka min ye a bɛ ka yɛlɛma ka glisser dɔɔni dɔɔni ka kɛ i n'a fɔ polisi parce que an ye minisiri dɔ ye k'a ka mouvement lancer transition minisiri k'a ka mouvement lancer ka président photo kɛ a ka eh, fɛn ka eh, eh, minisiri transition fɛn ministre de l'énergie hmm, hmm. k'a ka mouvement lancer pri asimi foto b'o kan ale yɛrɛ foto b'o kan an tɛ politiki ko la k'a to minisiriya la k'a to minisiriya la an tɛ politiki la o an tɛ politiki fanga la donc olu olu bɛ yan baara de kama u ka baara kɛ an b'u juger au pied du mur d'accord ok i ka kuma eh, an bɛna kuma di eh, i tɔma ma eh, yalikoyi an bɛna isa kaw jim ɛɛ ale ka cas a bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ a kɔni a minɛna bon a tun bɛ cnt de la an bɛ don min na i komi bi ni mɔgɔ min y'i ɲininka i ka hakilina
bon euh, Crovier mm -hmm. je pense que kaw jim ka ko la Eh, n ka position dɔnnen don hali ni ma exprimer télé sanfɛ nin bɛna kɛ occasion sabanan ye n ka exprimer a ko k'aw bɛ naani na depuis ko nin daminɛna don min na eh, eh, n y'a jira k'a fɔ mɔgɔw y'a bila liberté d'expression minɛn kɔnɔ je dis bɛɛ n'i ka faamuyali kɛcogo don mais ne fɛ kaw jim ye dansago wale kɛ a ka taabolo caman na ka sababu kɛ an bɛ jamana min kɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kow man nɔgɔn nous sommes dans nous traversons une période très fragile an bɛ ka sabu de ɲini donc ka bɔ o la kaw jim tɛ mɔgɔ gansan ye ni n ko mɔgɔ gansan tɛ parce que a bɛ organe min kɔnɔ mm, il est quatrième vice président CNT o de bɛ assemblée nationale jɔyɔrɔ la bi ɔ n'i b'o kɔnɔ i ko e ni president bolo bɛ ɲɔgɔn bolo aw de kɛra sababu ye ka taga ni ibk ye aw fanga bɛ aw de bolo bi ɔ mɔgɔ min bɛ premier ministriya la i ni o de ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ m5 la walasa ka se ka ibk lataga ne fɛ ni o tigi nana aw ka baara kan ka kɛ min ye o ye jamanadenw kana kunmasuru sɔrɔ aw ka baara yɛrɛ hokumu kɔnɔna la gɛlɛya min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a y'o gérer aw ni ɲɔgɔn cɛ à l'interne mais vous avez un défi parce que aw de taara ni mɔgɔ dɔ ye mhm. mais o yɔrɔ o ye kaw jim jɛ o kɛlen k'a jɛ a ma dan o dɔrɔn ma i bɛ transition kelen min kɔnɔ e ko k'e bɛ président fɛ mais i bɛ ala ye diɲɛ don o don da i bɛ premier ministre buruja wa est ce que a ma deli k'a ɲɔgɔnnaw kɛ a y'a kɛ o moktar wan ka cas la a y'a kɛ o e ne yɛrɛ y'a jira k'a fɔ moktar wan ka tagali la a bɛ sɔrɔ a ye jɔyɔrɔba fa o ko la mais n bɛna ko laban yɔrɔ min na ni mɔgɔw k'a faamu moktar wan ka tagali fana gulonnen tun tɛ dɔrɔn ko eh, premier ministre rattachélen don komi a tun b'a fɔ cogo min mais fɛn dɔw fana a tun bɛ ka fɛn dɔw ɲini Mɔkutari Wani fɛ yen n'a ma min sɔrɔ a ma bɔ n'o kuma ye mɔgɔw ka b'o kalama o hmm. kɔrɔw tɛ zen na fɛnɛ da la dɛ bon zen nata ma n bɛna tila ka n da don o la mais Mɔkutari Wani ka tile la a ye fɛn dɔw ɲini mɔkutari wani fɛ a ma min sɔrɔ ne yɛrɛ ni o dalilu b'i bolo o dalilu bɛ n bolo ni mɔkutari wani yɛrɛ dɔgɔnin n'a dɔgɔnin dɔw kumana mɔkutari wani tun bɛ a tun bɛ gɛrɛntɛ tun b'a kan wagati min na a dɔgɔnin dɔw nana n nɔfɛ u y'a kuma fɔ n ye u y'a jira k'a fɔ ko Kawujim ka dosiye bilalen tun bɛ primature la a taara u kɔrɔkɛ nɔfɛ ko fo n'a ma miliyɔn bi duuru marché de d'a ma 50 miliyɔn marché est ce que o ye tiɲɛ ye bon a vérifielen don n kɔni ye min fɔ komi dɔgɔnin y'a fɔ a bɔra okay. a dɔgɔnin a dɔgɔnin de da wa n y'a faamu o jɛlen don i m'a faamu wa hmm. donc kuma fɔra n ɲɛna u y'a jira k'a fɔ ko u kɔrɔkɛ kɛlɛli fanba olu kɔni fɛ a bɛ bɔ o yɔrɔ la parce que a tun bɛ fɛ ka fɛn minnu sɔrɔ yen nɔ a m'olu sɔrɔ yen. mun marché sugu y'o ye.
bon n ma don o détail ninnu a ma se an ka don olu bɛɛ la. ok d'accord maintenant ka bɔ o yɔrɔ la eh, an bɛ yɔrɔ min na bi eh, ce que j'ai dit nin nin situation bɛ yen bi Kawujim i tɛ se ka kɛ président fɛ k'a fɔ ko i bɛ premier ministre lagosi. ok sogɛl n bɛna n b'a développer excusez moi non n bɛ fɛngɛ joona sogɛl ka cas. waati kurunna awɔ. waati oui sogɛl ka cas sogɛl bɛ ɛɛ ɛɛ président ka mission de la. et sogɛl ɛɛ ɛɛ payitaw bɔra k'a fɔ sisan a taara nations unies ɲɛma a taara fɛn min fɔ ka na n'e ko k'o tɛ président ka baara la a taara min fɔ ka na a y'a fɔ jɔn tɔgɔ la a nalen a ma taa président fɛ yen a y'a fɔ ko président ye ci min fɔ a taara ci sera. a ye ci fɔ wa a seginna ka na retour di président ma o ma kɛ bɛɛ ɲɛna a mais ka bɔ o fana na eh, a bɛ min fɔ Kawujim n'i y'a ye k'a fɔ ko shogɛl a bɛ shogɛl laharama kɔnɔ dɛ don min na i bɛ k'a hakili la ni u y'u minɛ n'o a ko k'u taara ale bila ɲɛgɛn kɔnɔ a bɔlen yen nɔ a tun y'a fɔ a y'i kali k'a fɔ ko non k'ale kɛlɛ k'ale ye kɛlɛ bila mɔgɔ min kira ka kɛ sababu ye ka se k'a ka moral remonter k'a lasegin ka na scène sanfɛ tuguni Shogel en fait partie donc o hukumu kɔnɔna la est-ce que Shogel taalen fana assemblée la ale m'a bolo minɛ ka yɛlɛn n'a ye oui, oui o fana image circuléra tout le monde a vu maintenant ka b'o kɔnɔ n bɛna laban yɔrɔ min na Kawujim kan ka min faamu mhm. dossier nin comme déjà c'est en instruction fɛn caman b'a duguma minnu ma bɔ kɛnɛma fɔlɔ don nataw la o bɛ bɔ mhm. mɔgɔw bɛna faamu liberté d'expression dɔrɔn tɛ dɛ ko wɛrɛw b'a duguma mɔgɔw bɛna bɔ min kalama don nataw la mais ka bɔ kuma kɔnɔ yɔrɔ min na Kawujim e ɲinɛna fɛn kelen de fana kɔ mɔgɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔ mɔgɔ ni i adversaire kɛlɛ wagati de b'a la wa mɔgɔw kana jɛ ka bɛɛ kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a kɛ dɔrɔn i malo b'a la mhm. bɛɛ ye a ni Mamu M5 a ni M5 mɔgɔ si tɛ tuguni a ni Mamu Diko min ye a ka a ka ɲɛmɔgɔ ye ni o fana ye a beau-père a ni o fana tɛ tuguni mhm.

Bon n bɛ se ka min fɔ ka fara kan Kaou Djim bɛ jalaki yɔrɔ baden de la je suis entièrement d'accord avec Yalcouyé i fɛ yɔrɔ baden a bɛ jalaki yɔrɔ baden et puis ale bɛ CNT de la ni ale premier ministre ye fɛn dɔ kɛ ale bɛ se ka ministre interpeller CNT kɔnɔ a ka question orale adressé a la a k'a jaabi peut être o jaabi fɛ an bɛɛ bɛ faamuyali kɛ o ye o y'a fɔlɔ ye et puis sujet min don a ye ambassade u ye mali gouvernement ye ambassadeur min gɛn a mali gouvernement jo b'a la a jo t'a la an t'o ɲɛɲini ni mali gouvernement de y'a gɛn an bɛ mali Eh, ambassadeur oui, eh, CEDEAO ka lasigiden an fɛ yan ko mali gouvernement y'o gɛn je crois que ko in bɛɛ wulila o nɔfɛ o ye ne ka position ye personnellement en tant que malien en tant que citoyen ni o o n'a a ɲɔgɔnnaw n'olu kɛra ne b'olu soutenir mais ne ma min faamu n'i y'a lajɛ en tant que citoyen ordinaire i b'a fɔ Kaou Djim fɛn o fɛn bɛ k'a sɔrɔ a jo b'a la a n'a ka kan i ma taa lajɛ fɔlɔ dɛ voilà non n'i y'a lajɛ hmm. mais ne ma min faamu kuma min fɔra c'est à dire que crédit atteinte au crédit de l'état donc danger bɛ yen de parce que i ye kuma dɔ fɔ o kuma bɛ jamana lagosi donc i bɛ taa kaso la ne ma o yɔrɔ de faamu ne ka problème ye o yɔrɔ de parce que bi f'an ka f'an k'a dɔn k'a fɔ. est ce que eh, gɛlɛya fana tɛ jamana kɔnɔ kojugu. non ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ee ee an ka hakɛw la gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ne en tant que jamanaden. mɔgɔ ka juru tɛ n kan na mɔgɔ ka foyi tɛ n kan na ne bɛ se ka o fɔ ka sɔrɔ n ma mɔgɔ neni o man ka kɛ sababu ye ka taa ne kaso la donc ni o kɛra sababu ye ka taa ni mɔgɔ ye kaso la et en tant que chef de parti politique u ye raison minnu fɔ a la dɛ ni raison minnu de y'a to ne ye n jɔ fɔlɔ k'a ko lajɛ parce que n'an taara tan finalement an bɛɛ da bɛ don bara kɔnɔ k'a datugu parce que n'e ye kuma fɔ i ye premier ministre i ye premier ministre ka fiɲɛ fɔ i ye président ka fiɲɛ fɔ o fiɲɛ kama donc c'est laissé à l'appréciation du juge juge de b'a sɔrɔdasi fanga tɛ wa juge de b'a fɔ bon e ye kuma min fɔ a kuma bɛ jamana lagosi donc e bɛ taa kaso la ou bien Yalcouyé ye kuma min fɔ a kuma

dɔngɔnɔ ye n ka maa ye nka bozo kɔni kɛra ne ma sababu ɲuman ye ne ka n yɛrɛ sɔrɔ nka ah, jɔn ka kɔrɔ sisan bozo ni kadɔ ayi ne tɛ se k'o fɔ ɛɛ eh, Yalcouyé an bɛna i fan fɛ kuma laban d'accord ɛɛ eh, vraiment ɛɛ eh, n b'i fo ɛɛ le fait que ɛɛ i ye n wele ka na plateau kan n ka na n ka hakilina fɔ mm. nin sujet phare ninnu kan k'i fo dan tɛ foli min na ani fana eh, TM1 baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen fo ka tila k'a fɔ aw ye nin ye siɲɛ fɔlɔ ye ka se yan mais n bɛ n yɛrɛ bila entièrement à votre disposition ni aw mako bɛ n na wagati o wagati ni ala sɔnna a ma je vais répondre favorablement merci beaucoup merci ayiwa eh, TM1 foroba kuma lajɛbaaw ko kurun kɔni mana fa cogo o cogo k'an b'o fo o bɛ sɔrɔ a kɔnɔ Eh, an bɛ tɛkinisiyɛnw fo ka foli di ayiwa abukari pantaw ma ka foli di abukari yalikoyi ma an ye kuma mɛn ayiwa eh, i tɔgɔma fɛnɛ eh, hali n'a a ka kuma ma nin fɔ a kɛwale dɔ fɛnɛ y'o yira a fɛnɛ b'an ka bila la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na donc abukari ka foli di abukari tɔgɔ fila bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli la ɔ an bɛ bi ta jɔ yan hakɛto bɛ nin kan salala mahamadu